Táimid faoi réir so go bunúsach chuir ceist ar dtús faoin cineál cúlra a bhíonns ag an duine so ar tógadh tú le Gaeilge nó an bhfuair tú scolaíocht Ghaeilge nó.
Ní raibh focal Gaeilge sa teach mar ba as Cornwall sliocht mo mháthar agus an chaoi, tógadh Daid le Gaeilge alright ach rinneadh ceap magaidh dhó nuair a bhí sé i Sasana mar siúnaí, mar shiúinéir agus dúirt sé nach labharfadh sé focal riamh ina dhiaidh sin agus níor labhair, níor labhair sé focal riamh liomsa fiú amháin, dar liom. Ach eh, tháinig, tháinig, tháinig muid abhaile as Boston nuair a bhí mé ocht ehm agus chuaigh mé, thosaigh mé ar scoil i, i gCorr na Móna agus is dócha gurb é ansin a d'fhoghlaim mé Gaeilge an chlóis ó na scoláirí, ó na leaids a bhí liom agus na cailíní a bhí liom as Dubhachta agus Cruimlinn agus Corr na Móna féin agus Dubhros. So d'fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge ansin idir ocht agus dó dhéag. Ní cuimhin liom

as Gaeilge. Bhí gach rud dar ndóigh, bhí muid sa Ghaeltacht agus bhí gach rud as Gaeilge agus just ní cuimhin liom, ní cuimhin liom. Tháinig sé chugam agus b'in sin. Go breá agus arbh amhlaidh nuair a ndeachaigh tú ar aghaidh go dtí an tarna leibhéal agus. No, ní raibh Gaeilge ar bith i dTuaim Coláiste Iarlatha i dTuaim agus ní raibh, ní Gaelscoil a bhí ann ach mar gheall ar go raibh blas Corr na Móna ar mo chuid Gaeilge d'airigh siad go raibh, go raibh an Ghaeilge go maith agam ach ní raibh an gramadach Ní raibh an gramadach go maith agam. Bhí labhairt na Gaeilge ar mo thoil agam agus ba chuma liom ehm, í labhairt agus mar dúirt mé blas blas eh, Dhúiche Sheoigheach ar mo chuid Gaeilge. Hmm. Mar tá difriocht idir chanúint Chorr na Móna agus canúint an Spidéil agus an taobh sin tíre uilig. So d'aithneodh daoine ó cheathrú, ón gCeathrú Rua láithreach go raibh tú as Corr na Móna mar an chaoi a dúirt, an chaoi go mbeadh focal amháin, focal amháin, daoine eile. an chuid is, you know, chuir muid fadaí agus ní raibh a fhios agamsa go dtí blianta ina dhiaidh sin gur chuir muid i fada le go leor, like, an focal foclaí, ní raibh focail againn, foclaí a bhí ann. Aisteach a lá, yeah, bhí foclaí a'msa, ní raibh focail. Yeah. Sin an caighdeán is dócha. Sin an caighdeán.
Yeah, yeah. Ach, agus tá, tá, foclaí áithride i gCorr na Móna nach bhfuil, agus ní raibh a fhios agam sin, nach bhfuil in áiteachaí eile, mar shampla Prothóg na Cásca, prothóg, prothóg, sin picnic. d'íosfadh tú go leor uibheachaí agus bheadh tú thuas ar an sliabh agus bosca milseán agus bosca uibheachaí a'd, prothóg, agus ní raibh a leithéid de bhreac ar an loch. Iomann. Iomann a bhí mar beach. Iomann. Agus like chuir sé isteach orm, ní ansin, ní ag an am sin, ach ina dhiaidh sin, go raibh foclaí áithride agam agus dúirt mé, bhuel, céard sa diabhal, níl sé seo de réir chaighdeán ach cé mb'as a dtáinig siad, ach dar ndóigh tháinig siad. Tháinig siad. Go breá.
Agus is dócha Ina dhiaidh sin, an ndeachaigh tú ar aghaidh ar an tríú leibhéal nó ar. Yeah, chuaigh mé ar aghaidh go dtí, fuair mé, mar a, mar a, mar a dúirt m'athair liom, glaoch, fuair, fuair mé an glaoch ag dul ag múinteoireacht. Agus fiú amháin ansin níor thóg mé Gaeilge. Eh, rinne mé Mathematics. Eh, mar bhí, b'in an chéad bhliain a bhí an, eh, céim ann. Roimhe sin NTs uilig a bhí iontu agus rinne siad dhá bhliain, rinne muinne trí bliana ach rinne mé Mathematics mar thaitin an Maths liom agus b'in sin. Ach bhí mé páirteach leis na daoine a bhí sa Chumann Gaelach agus ag déanamh ceol agus ag damhsa is mó, ag rince seiteannaí is mó a bhí dúil agam i rince seiteannaí agus damhsaí, damhsaí, damhsaí. I nGaillimh, an ea? Ha? I nGaillimh, ab ea? Nó i? Sea, bhí, bhí, bhí dúil agam dul just aon áit go raibh rince seit nó ceol Gaelach ar siúl, thaitin sé liom go mór cé nach raibh mé in ann casadh mé féin ach thaitin an ceol liom agus thaitin an damhsa liom agus b'aoibhinn liom bheith amuigh ag déanamh, mar a dúirt mé, baint an fhéir nó ag múineadh damhsaí agus ag foghlaim damhsa, foghlaim na seiteannaí mar ná bhí sé an, bhí, bhí nós na seiteannaí an-nua ag an am sin, you know, bhí sé an-éascaí cúpla seit a fháil. thíos i dTiobraid Árann nó b'fhéidir i gContae an Chláir nó dar ndóigh seit na Gaillimhe. Bhí seit Chonamara ann agus b'aoibhinn liom, b'aoibhinn liom an bataráil a bhí siad ag déanamh ansin.
Agus conas a tháinig sé mar sin go raibh, an raibh tú ag múineadh thart ar gnáthscoileannaí náisiúnta nó agus cé nach chonaic sibh go raibh bearna ann? Choinnigh siad Coláiste Phádraig ar feadh cúpla bliain agus bhuel fuair mé post ansin agus dúirt mé aoibhinn liom agus d'fhan mé ansin. Tairgeadh is cuimhin liom post dom i naoi déag, ó, b'fhéidir seachtó naoi nó ochtó, i nGaelscoil éigin i mBaile Átha Cliath, ní cuimhin liom go baileach, ach dúirt siad liom go raibh mo chuid Gaeilge lofa de réir gramadaí. Agus dúirt mé, Right, níl an post sin uaim, mar ní thógfadh siad mé muna ndéanfainn cúrsa Gaeilge. Now, dar ndóigh ní dhearna mé Gaeilge riamh i mo shaol, ach bhí dóthain Gaeilge agam agus bhí mé sásta í a labhairt, agus bhí dóthain agam le tabhairt do pháistí bunscoile, dar ndóigh. Ach, so, tairgeadh post i mBaile Átha Cliath agus d'fhan. ansin ar feadh cúpla bliain agus ansin smaoinigh mé ar theacht ar ais go Corr na Móna. Ní bhfuair mé post i gCorr na Móna ach fuair mé post i gContae Mhaigh Eo. Now ní raibh, ní Gaeltacht a bhí ann so nuair a bhí mé leaindeáiltí isteach sa phost sin bhí mé i mo chónaí i gCaisleán an Bharraigh agus thógfainn an rothar b'fhéidir amach ag Carnacon, Ceathrú na gCon, agus bhí an-dúil agam i gcónaí rud éigin a dhéanamh ar son na Gaeilge so thosaigh muid, thosaigh muid ar an bhfeachtas sin nuair a, nuair a, nuair a, nuair a thosaigh sé i gCaisleán an Bharraigh. Agus bhí, luaigh tú go raibh seisear nó seachtar díbh ann. Bhí seisear nó seachtar go raibh dúil acu sa Ghaeilge, fear as Béal a' Mhuirthead fear as Acaill, Úna Ní Ghabhláin, a tógadh le Gaeilge, agus mé féin, agus ó fear as, fear as Caisleán an Bharraigh féin fuair bás an-óg. Ach dúirt muid go dtosódh muid, nó go ndéanfadh muid tús le. rud éigin a dhéanamh ar son na Gaeilge. Bhí na daoine sin uilig páirteach i gConradh na Gaeilge agus you know cumainn éigin ag plé le Gaeilge.
Hmm. Agus an raibh an damhsa nasctha isteach freisin, an raibh sibh ag damhsa le chéile? Bhí an saol sóisialta. Yeah, bhí an saol sóisialta ag baint leis agus chas mise leis na daoine sin. Now, ba mise an t-aon múinteoir a bhí ina measc, so bhí sórt eolas nó fios mo ghraithe cé go raibh mé, oh Jesus, níor thuig mé céard a bhí ar, céard a bhí fúinn nuair a thosaigh muid ar an bhfeachtas chomh maith.
Agus cén saghas daoine a bhí iontu san, nó ní múinteoirí a bhí iontu? Ní múinteoirí.
Bhí siad, bhí siad éagsúil. Bhí Tony Calley i bhfeighil ar, ó cripes, céard, céard, níl fhios agam, fás, céard a tháinig roimh fás? Rud éigin cosúil leis sin chun na fostaíochta. Bhí Úna ina státseirbhísí ag plé le cúrsaí cánach. Níl fhios agam cén chaoi gur chas mé leo. Seán Ó hÉalaí, bhí sé ina measc. Bhí seisean ina chraoltóir ar Raidió na Gaeltachta as Contae Mhaigh Eo, ba as Acaill dhó. Agus níl fhios agam. So bhí meascán, meascán.
Meascán mearaí.
Yeah. Meascán mór de dhaoine agus, agus mar a dúirt mé, mise an t-aon mhúinteoir a bhí ina measc. Cé go raibh, go raibh scoil agam, bhí mé i mo phríomhoide ar scoil Bhéarla deich míle ón mbaile.
Ó breá, agus cén cineál, an raibh páistí a'd an tráth sin nó an raibh páistí ag na daoine sin? So. Ó bhí,
Ní raibh Úna pósta, níor phós sí riamh. Bhí páistí ag Bhí páistí ag Seán Ó hÉalaí, bhí páistí ag Tony ach ní raibh siad ní raibh páiste ar bith den dream sin réidh le dul isteach sa scoil, ní raibh siad chomh hóg sin. Bhí bean amháin, fuair sí bás an-tobann freisin agus í óg, go raibh clann aici sásta tabhairt faoi agus b'ise an t-aon duine, ó bhí fear ó Fahda freisin, fuair seisean bás tobann agus é óg freisin agus bhí iníon aigesan a bhí sásta dul ag a scoil freisin. So bhí nuair thosaigh muid a comhaireamh bhí thart ar cúigear déag sásta clann a chur chuig a scoil dá mbeadh dá mbeadh a leithéid ann. Go breá. Agus cén cineál ná tháinig sibh le chéile tháinig sibh le chéile mar cineál bord bainistíochta nó mar Mar choiste ar dtús.
Coiste neamhfhoirmeálta. Tháinig muid le chéile mar choiste neamhfhoirmeálta agus ghlaoigh muid pátrúin na scoile orainn féin a seachtar againn. Agus is dócha gur phléigh muid an rud go neamhfhoirmiúil, bhí sé de, bhí sé mar smaoineamh ag go leor daoine ag an am, bhuel, na daoine seo, Gaelscoil a bhunú i gCaisleán an Bharraigh, bhí an áit réidh dhó, cheap siad, agus dúirt mé féin go mbeinn páirteach ann agus ba bhreá liom dá mbeadh Gaelscoil taobh amuigh de na Gaeltachtaí, bhí sé, bhí sé an-nua ag an am, Gaelscoil taobh amuigh de na Gaeltachtaí.
agus dúirt tú cheap siad an raibh an baile réidh lena aghaidh nó raibh ar tháinig na hIfrice ag a thaisce go. Bhí an baile réidh ach ní raibh scoileanna an bhaile réidh mar ag an am, 1982, 3, bhí Scoil na mBuachaillí agus Scoil na gCailíní agus b'in sin agus bhí ceann acu faoi bhráid na Bráithre rialta agus ceann acu faoi bhráid na mná rialta agus, bhuel, bhí sé deacair.
Cúrsaí smachta, cúrsaí uimhreacha, bhí, léigh mé go raibh roinnt des na scoileanna a bhí ar an bhfód cheana féin, na cinn náisiúnta nó na cinn reiligiúnda, bhí siad buartha faoi titim i líon na ndaltaí, na figiúirí. Yeah. Bhí siad an-bhuartha faoi titim líon na ndaltaí agus chuaigh, is cuimhin liomsa gur chuaigh mé féin agus b'fhéidir Úna agus bhuel grúpa againn ar aon nós, chuig na Bráithre, na Bráithre Críostaí, an mbeadh siad sásta sraith Gaeilge a chur ar siúl ionas nach gcuirfeadh muid isteach ar an scoil? Ní raibh siad sásta agus chuaigh muid ag na mná rialta leis go ndéanfadh siad an rud céanna. Ní raibh siadsan sásta so dúirt muid go mbunódh muid scoil muid féin. Now bhí sé an-deacair scoil a bhunú ag an am mar bhí pátrún ag teastáil.
Agus ní raibh an pátrún áitiúil an raibh sé fabhrach nó. An t-aon pátrún go mba féidir leat a fháil ná an tArdeaspag. Now, scanraigh an tArdeaspag, dhiúltaigh an tArdeaspag bheith ina phátrún i dtosach agus Bhí sé suimiúil. Chuaigh an scéal ar ais chuige go raibh mise ag gabháil ag Ard-Easpag Protastúnach in aice le Conga. Tógadh i gConga mé, bhuel níor tógadh i gConga mé, chaith mé cúpla bliain i gConga agus bhí aithne Ba ó shliocht Church of Ireland mo sheanmháthair agus mo mháthair roimhe so ba chuma liom ach lá ina dhiaidh bhí pátrún againn agus bhí scoil againn.
Bhí sé an-suimiúil. Déarfá go raibh sé buartha b'fhéidir faoi go mbunófaí scoil Protastúnach b'fhéidir. Níl aon dabht faoi, níl aon dabht faoi mar tairgeadh an áit. seanscoil agus cúpla céad punt ag an am. Ba mhór an rud é i gcomhair troscán agus go mbeadh muid ann lá ina dhiaidh sin, agus bhí. Now bhí cúigear nó seisear déag de pháistí againn ag an am. Bhí fiche de dhíth ann an tráth sin. Yeah, bhuel,
ní cuimhin liom go raibh scór, bhí seachtar déag dar liom Bhí siad sásta le seachtar déag dá mba rud é go raibh fáil ar pháistí eile an bhliain ina dhiaidh so bhíodar sásta leis an méid sin.
Right. Luaigh tú an Eaglais ansin, an ndéarfá gurb é sin an dúshlán ba mhó ag iarraidh dul ina luí ar an bpátrún nó an raibh dúshlán áirithe eile? Now bhí cúpla dúshlán ina dhiaidh sin. Ní raibh mise sásta ná an choiste, neamhfhoirmeálta mar a bhí sé ag an am, ní raibh muid sásta go mbeadh sagart ina chathaoirleach ar an mbord bainistíochta agus, ó cripes, bhí sé sin deacair mar bhí riail ann, nach raibh? Bhí riail ann dá mba rud é go raibh an phátrún in. bhuel, gurb é an tArdeaspag an phátrún go mbeadh sagart ina chathaoirleach agus bhí an riail sin ann agus dúirt muid, no, ní bhunóidh muid an scoil, glacfaidh muid le sagart a theacht isteach agus blah, blah, blah, agus go mbeadh ceann ar an mbord, duine ar an mbord, ach go mbeadh duine nach den chléir ina chathaoirleach ar an mbord bainistíochta, mé féin mar a tharla, mar mise an t-aon duine a bhí, á, is dócha, fios a ghraithí ar chúrsaí oideachais, now jeez ní raibh clue agam céard a bhí romham ag an am. Bhí, chaith Úna tamaillín mar chathaoirleach ach is dócha nár thuig sí cúrsaí cúrsaí oideachais sa bhealach céanna. Ach ar aon nós, fuair muid an méid sin ón Ard-Easpag. Go breá, agus. Ach ní raibh fhios agam go ceann, ó, b'fhéidir tríocha bliain ina dhiaidh sin, nach raibh nach raibh sé de chead ag aon phríomhoide i gContae Mhaigh Eo nó i nDeoise Thuama mé a roghnú mar bhall de bhord agallaimh. gcomhair múinteoirí. Bhí tú ar liosta dubh de shaghas éigin, an raibh?
Liosta dubh? Bhuel, is cuma liomsa faoi anois, ach bhí mé ar liosta dubh, thuas i dTuaim. Ach níor chuala mé go ceann tríocha bliain ina dhiaidh sin nach raibh cead. Is cuimhin liom, chuaigh cailín a bhí ina phríomhoide gar do Chathair na Mart ag lorg bord, bord agallamh rud éigin agus diúltaíodh nuair a chuir sí ceist agus chuir sí ceist faoi agus d'inis sí an scéal dom. Craiceáilte. Craiceáilte. Ach is cuma. Thosaigh an scoil agus bhí sagart ag teacht isteach agus bhí an rector Protastúnach ag teacht isteach. Bhí an cead ag an dá thaobh teacht chuig an scoil agus tháinig.
Breá agus bhí daltaí den dhá reiligiún ann nó ní raibh? Ní raibh mórán ann mar ní raibh siad thart ar Chaisleán an Bharraigh dar liom. Bhí siad i gCathair na Mart alright ach Bhí scoil acu i gCathair na Mart, scoil Phrotastúnach mar bhí cead ag na Protastúnaigh scoileanna dá gcuid féin a chur ar bun. So bhí, tá scoil, bhí scoil agus tá scoil fós i gCathair na Mart, scoil Phrotastúnach i gCathair na Mart agus tá ag éirí go breá leis. Ach ar aon nós, chuaigh an scoil ar aghaidh, bunaíodh an scoil agus Bhuel, bhí an, bhí poilitíocht i gceist ansin ina dhiaidh sin mar ní raibh, ar feadh na blianta ní raibh, ní raibh áit le scoil nua a thógáil, like d'imigh an scoil ó, ó, ó, ó neart go neart is dócha, d'éirigh leis na huimhreachaí agus ní, ní cuimhin liom baileach cén bhliain ach, eh, Bhí mé ag troid le Pádraig Flynn, bhí mé ag troid le Enda Kenny ó thaobh suíomh a fháil don scoil. Yeah. Agus ar deireadh thiar thall, le bheith fírinneach, sé Enda Kenny a thug an suíomh, bhuel, a chuir iallach ar an gcóras. suíomh a thabhairt dó. Now, fuair muid suíomh i lár an bhaile. Now, níl aon dabht ach gur is suíomh iontach atá i gceist, ach bhí an t-ádh dearg linn ag an am agus bhí sé sin mar an Aire, an tAire Oide. Ní raibh sé mar Aire, ní raibh sé mar Aire, bhí sé mar fo-Aire nó rud éigin ag an am. Ach bhí, bhí níos mó troid ag councillors an bhaile mar gheall ar gur tugadh an páirc dúinn agus blah blah blah. Bhí siad ag iarraidh go dtabharfaí í do rud éigin, do rud éigin eile. Yeah, bhuel, ní raibh a fhios acu céard, céard, céard a bhí i gceist acu ach gan í a thabhairt don scoil ar aon nós. Now níl fhios agam na polaitíocht agus dúirt mé, agus mar a dúirt mé, níor thuig mé go leor a bhí ar siúl againn ach d'éirigh linn an scoil a chur ar bun. Now tá, níl fhios agam, tá beagnach 300 scoláire ar an scoil faoi láthair. So, ó rudaí beaga. d'fhás agus d'fhás agus d'fhás. Agus dar ndóigh is éard a bhí i gceist sa scoil freisin go raibh buachaillí agus cailíní ag freastal ar an scoil agus is dócha gur chabhraigh sé sin leis ar bhealach éigin. Daoine nach raibh sásta b'fhéidir a bpáistí féin a chur chuig na mná rialta mar Scoil na gCailíní amháin agus, nó go dtí Scoil na mBuachaillí amháin go dtí na. B'fhéidir gur tháinig siad ar fáthanna nach raibh bainteach leis an nGaeilge. Ach ar ndóigh bhí bhí an córas ann go mbeadh Gaeilge acu agus ní labharfaí Béarla leo ag you know ag tús ama ag Naíonáin Shinsir nó Naíonáin Shóisir. B'fhéidir suas ag rang a haon agus níor thosaigh siad ag léamh Béarla dar liom go dtí rang a dó. So Dá mbeadh na tuismitheoirí sásta leis an méid sin, ba chuma linn. Go breá.
Agus ar fhan tú i bhfad mar chathaoirleach ar an. Bhí mé 20 bliain mar chathaoirleach ar an scoil sin. Jeez. Agus an raibh tú ann, más ea, nuair a bhí an conspóid ann le Mary Hanafin agus bhí sí ag iarraidh tumoideachas Béarla a thabhairt isteach ar fad? Bhí. Bhí.
Agus bhí an-argóintí agam le Hanafin. Is fuath liom í. Em, labhair mé, is cuimhin liom gur labhair mé go poiblí áit éigin agus thug sí i leataobh mé ina dhiaidh and dúirt sí if you ever try that again, Mr Sullivan. Ó, is cuimhin liom, ó, jeez, yeah. Cén bliain lá na lá go dtí Cuimhin liom- Ní cuimhin liom Right. cén bliain a bhí ansin. Mm. Tá tá mo- Mo chuimhne beagáinín imithe ag an am sin, ach is cuimhin liom gur thug sí le, gur thug sí i leataobh mé agus, you know, go ndúirt sí, I'm elected, I'm an elected representative if you ever try something like that again. Bhí, bhí, bhí mé ag caitheamh anuas ar, orthu mar, ar na polaiteoirí agus ar an, Ach is cuma. Ar an gcóras. Ar an gcóras is féidir. Right, agus bhí muid ag plé is dócha an gaol a bhí agat leis an chléir go mion, tá, cén cineál gaoil a bhí agaibh leis an Roinn, an Roinn Oideachais?
Ag plé leis an gcléir i dtosach, bhí bá iontach againn leis an gcléir i gCaisleán an Bharraigh. Níor thuig mé céard a bhí ar siúl thuas uainn i dTuaim ach ní raibh fadhb ar bith leis an gcléir i gCaisleán an Bharraigh agus, bhuel, dar ndóigh, bunaíodh an scoil mar scoil Chaitliceach agus, you know, bhí an chéad comaoineach agus dul faoi lámh easpaig agus laethanta móra mar sin i gceist. So, D'éirigh sé sin. Ní cuimhin liom go raibh aon bhac againn leis an Roinn Oideachais. Dar ndóigh i dtús, yeah, i dtús an tsaoil, fadhb suímhe agus fadhb fhoirgnimh a bhí aige. Bhí an scoil scaipthe thart ar an mbaile feadh bliain go leith. Bhí, is cuimhin liom go raibh, go raibh rang amháin istigh i siopa bearbóra ar feadh bliana.
Agus bhí an scoil scaipthe, ní raibh an scoil uile.
Ach bhí siad in ann is dócha an dá éan a mharú leis an gcloch amháin ansin bearradh gruaige a fháil do na lads agus bhí sé uafásach do na múinteoirí dar ndóigh dar ndóigh agus Ar an mbealach a raibh sé scaipthe, like, bhí rang in áit amháin agus bhí rang in áit eile ansin, tháinig na prefabs agus bhí siad sin alright ar feadh tamaillín ach d'éirigh, oh cripes, bhí siad lofa ag an deireadh. So, bhí troid ann, bhí troid don suíomh, is cuimhin liom sin, mar bhí an scoil ag fás agus bhí muid scaipthe thart ar an mbaile. agus i gcónaí bhí ceist faoi cá mbeadh siad mí Meán Fómhair seo chugainn. Agus chuir sé sin isteach, dar ndóigh, ar uimhreacha mar a tharla, tháinig na scoláirí, tháinig na páistí, driothárachaí agus deirfiúrachaí na daoine a bhí róimh, rompu agus eh d'fhás an scoil ach nuair a fuair muid an suíomh ba mhór an rud, ba mhór an rud an méid sin agus ní cuimhin liom go baileach you know agus ag iarraidh smaoineamh cén bhliain gur tharla sé sin ach is dócha go bhfuil cloch éigin eh sa scoil anois em áit gur tóigeadh an scoil nua. Beidh Úna níos fearr ar sin déarfainn. Go breá, go breá agus yeah tiocfaidh mé, is dócha b'fhéidir go dtiocfaidh mé trasna air sna nuachtáin.
Tá sé ag pointe éigin. Tá sé, tá sé in áit éigin sna nuachtáin bheadh píosa dhe sa Connacht Telegraph ar aon nós.
Agus maidir le cineál tacaíocht ó dhreamannaí eile, bhfuair sibh mórán tacaíochta ó leithéidí Gaelscoileanna ag No, ní raibh Gaelscoileanna ann ag an am, dar ndóigh, nó bhí siad an-óg agus ní bhfuair muid tacaíocht ó éinne, le bheith fírinneach. Is cuimhin liom go raibh muid i. ag snámh in aghaidh easa muid féin agus ní raibh, nó ní raibh aon, ní raibh aon eagraíocht náisiúnta go raibh muid in ann teacht air agus, agus cabhair a fháil uathu ag an am. Now, d'athraigh sé sin dar ndóigh mar bhí an Phríomhoide, Máire Treasa a bhí i bhfeighil air ag an am, níl, níl a fhios agam cé atá ina Phríomhoide anois ann, Niamh Ní Rís an ea? Níl fhios agam. Ach is cuma, ní fheadar. Is cuimhin liom an t-aon tacaíocht a bhí le fáil ná príomhoidí eile ar na Gaelscoileanna. Nó bhí tacaíocht le fáil freisin ón Ionad Oideachais mar ba cheann de na scoileanna a bhí bunaithe agus bhí tacaíocht. Now, ní raibh, ní raibh, ní raibh ceist airgid. Ní raibh aon airgead ann. Cripes almighty. Bhí muid i gcónaí, i gcónaí, i gcónaí ag bailiú airgid i gcomhair rud éigin agus eh, bhí ganntanas airgid ann, níl mm. aon dabht faoi sin, bhí ganntanas airgid ann. Is cuimhin liom dul isteach mé féin agus péinteáil in áit éigin. You know, mar nach raibh an t-airgead ann. Bhuel, cuma más na hochtóidí nó na nóchaidí a bhí sé, sea, bhí rudaí níos measa.
Agus bhí rudaí go dona, rudaí go dona ó thaobh maoiniú na scoile, cripes, bhí troid ann i gcónaí i gcomhair troscán, aon rud. aon rud agus is cuimhin liom, is cuimhin liom stuif a fháil do na múinteoirí, cé go raibh mé i mo phríomhoide amuigh ar scoil mé féin, go raibh mé in ann smaointí a fháil agus rudaí a dhéanamh a chabhraigh leis an scoil. Ach go on. Cén cineál rudaí ó thaobh tiomsú airgid de nó feachtais nó ócáidí ar leith a d'eagraigh siad?
Agus ócáidí agus dar ndóigh a leithéidí cake sales agus oícheantaí ceistiúcháin agus oíche Ghaelach céilí nó dhó bhí cluiche cártaí you know bhí siad mór ag an am. Bhí na céilithe an-mhór ag an am agus bhí sé an-éascaí crowd a bhailiú i gcomhair i gcomhair céilí agus rince set agus a leithéidí sin. Dar ndóigh bhí ort banna céilí, bhí na bannaí fíorthábhachtach, is cuimhin liom an Silver Spear ag teacht am éigin ach bhí sé, bhí muid i gcónaí, i gcónaí ag lorg airgid i gcomhair, i gcomhair nithe simplí you know, rudaí simplí, troscán, péint, áiseanna múinteoireachta. is cuimhin liom a dhoras. Go breá agus cén cineál scoil a bhí acu b'fhéidir leis na polaiteoirí bhuel luaigh tú na polaiteoirí Bhí na polaiteoirí
lig siad lig siad muid leanacht ar aghaidh muid féin is dócha mar bhí an scoil ag déanamh maith go leor agus ní raibh ní raibh siad páirteach le bheith ann. Now, chuir Enda Kenny a páistí go dtí an scoil ina dhiaidh sin, so bhí sé sin suimiúil agus dar ndóigh mar gheall air sin bhí tacaíocht éigin ag an scoil mar bhí polaiteoir éigin

Bhí mé, mar a deirim i mBéarla, bhí mé glas agus níor thuig mé céard a bhí i gceist. Dúirt mé, Right, tá rud éigin uaim agus iarrfaidh mé iarrfaidh mé alt stop ag an am. Agus luaigh tú gurb as an Chorn ab ea do mháthair, an. Yeah, an. Corn, yeah. So raibh tuiscint agat ar an oideachas agus mionteangacha agus. Ní raibh. rudaí. Ní raibh. Níl fhios agam céard as ar tháinig sé. Níl fhios agam. Níl fhios agam. Mar labhair siad, labhair siad Béarla agus mo sheanmháthair, is cuimhin liom, is cuimhin liom mo sheanmháthair, fuair sí bás 68 nó rud éigin, ach is cuimhin liom í mar Phós sí mo shean-athair agus mar, bhuel, bhí mo shean-athair ina Chaitliceach agus ise ina Church of Ireland as Cornwall, so bascadh as Conga iad. Bhuel, tháinig an sagart isteach agus dhíbir sé í go dtí go raibh sí sásta teacht ar ais go Conga ina Caitliceach agus go mbeadh sí sásta páistí a thógáil ina gCaitlicigh. So sin mo sheanathair agus mo sheanmháthair. So is, bhuel thóg siad dar ndóigh, thóg, thóg sí mo mháthair agus an clann ina gCaitlicigh ach is cuimhin liom mo sheanmháthair agus mé ag teacht abhaile ón scoil, rinne mé mo chéad chomaoineach i gConga, i mBéarla, agus is cuimhin liom, Bhuel, ní cuimhin liom go baileach, ach caithfidh gur tháinig an sagart isteach agus go raibh sé ag déanamh orainn agus bhí muid an-óg ag an am, bhí sé nó seacht, sé b'fhéidir, agus bhí sé ag cur orainn cad é an mártall ar an gcineál sin agus tháinig mise ar ais ag mo mhamó agus chuir mé an cheist uirthi. Níor thuig mé ag an am gur Protastúnach í ba chóir, bhuel, ina aigne, ach dúirt sí, Remember now, son, or Arthur, there's no such thing as a sin. Agus is cuimhin liom, is cuimhin liom sin ag seasamh liom, now níl fhios agam cén chaoi ar dhéileáil mé leis an sagart ina dhiaidh sin ach. There was no such thing as a sin.
Bhí tionchar aige ar an spéis, aye. Bhí tionchar éigin aige, yeah, am éigin amach anseo, blianta ina dhiaidh sin, thuig mé céard a bhí i gceist aici, b'fhéidir. Go breá. Agus an raibh tú cineál feasach ansin, de réir mar a ndeachaigh cúrsaí ar aghaidh ar ghluaiseachtaí eile oideachasúla nó sóisialta go náisiúnta.
Bhí. Bhí. Thuig mé go raibh an Gaelscolaíocht ag fás agus bhí muid an-bhródúil as gur fhás an rud agus go raibh muid páirteach agus ar bhealach go raibh rud éigin déanta againn féin i gCaisleán an Bharraigh. Ní raibh mé in aghaidh an chléir ach in aghaidh an chórais mar bunaíodh scoil go luath sna hochtóidí agus níor chóir go mbeadh a leithéid ann. Now tháinig scoileanna eile go Maigh Eo ina dhiaidh sin agus bhí an comhairle agus bhuel comhairle a chur orthu you know ceann i gCathair na Mart, ceann i mBéal an Átha, ceann i gClár Chlainne Mhuiris agus tharla sé ina dhiaidh sin ach murach an gcéad cheann a thosú i i gCaisleán an Bharraigh níl fhios agam an mbeadh ceann i gClár Chlainne Mhuiris nó i mBéal an Átha nó i gCathair na Mart go ceann i bhfad ina dhiaidh sin ach tháinig siad. Now, mar dúirt mé, chaith mé 20 bliain mar chathaoirleach ar an scoil agus ní raibh fadhb ar bith ó thaobh na Gaeilge sa scoil ach is fadhbanna pearsanta is mó a bhí. Troid idir mhúinteoirí agus tá a fhios agat an sórt córas nuair a bhíonn agus níl sé PC é seo a rá ach nuair a bhíonn an iomarca mná le chéile in aon áit amháin bíonn siad ag argóint le chéile agus ag argóint agus ag argóint. Now bhí an t-ádh linn go raibh triúr fear agus tá siad ann fós, bhuel níl siad níl siad uilig ann tá cúpla duine acu éirithe as ach bhí an t-ádh linn gur gur éirigh linn cúpla fear a fháil a bhí go hiontach sa scoil agus. An comhréir níos fearr le hÁine is dócha. Yes, bhí an comhréir agus bheadh a fhad ansin go raibh an comhréir níos fearr mar chiúnaigh sé ar bhealach. Now, dar ndóigh bhí tá bhí fadhbanna ann mar fadhbanna scoile in aon áit. Do you know, bhí bhí páistí ag déanamh rudaí as an mbealach ach nuair a smaoiním siar orthu ní raibh tada ann le bheith fírinneach. Ní raibh tada ann. Ach agus buíochas le Dia aithnítear anois iad mar ag dul isteach sna scoileanna dara leibhéal. You know, tá tuin na Gaeilge acu. Cé nach B'fhéidir nach bhfuil an ghramadach go hiontach ach tá siad sásta Gaeilge a labhairt. Is cuimhin liom glaodh isteach mé ag an scoil, scoil dara leibhéal go raibh mo mhacsa, Art Óg, a rinne freastal ar Scoil Raifteirí, go raibh sé ag déanamh an iomarca cainte sa rang agus tháinig isteach ag an bpríomhoide agus bhí mé. Ach, Fuair mé amach sa rang Gaeilge agus nuair a chuir mé ceist ar Art Óg, 'Dad, I was the only one ag labhairt Gaeilge! But is cuma. Ba dheas an rud é sin a chloisteáil an maith anseo agus is deas freisin dul isteach go Caisleán an Bharraigh agus iarscoláirí na scoile, tá siad sásta Gaeilge a labhairt fós leat. Mar shampla, bhí mé istigh i gCaisleán an Bharraigh le déanaí agus tá Brennan, Ó Braonáin ina Tá siopa leabhar aige anois i gCaisleán an Bharraigh. No problem, labhair sé Gaeilge liom ar an toirt agus is iontach cad a tharla as, do you know, chun a haire. Sea, sea, bhí mé chun an cheist chéanna a chur ort, cén cineál tionchar a bhí aige ar an mórphobal sa bhaile agus. Sea, sin an rud is mó, like bhí an Aifreann tré Gaeilge acu, eh, Bíonn tarlaíonn rudaí thart ar Chaisleán an Bharraigh mar gheall ar na scoláirí seo ar bhealach. Tá siad ag teacht in aois anois agus tá tá siad ag plé le cúrsaí gnó an bhaile agus aithním cuid acu ná you know istigh ar ar Chomhairle Chontae Mhaigh Eo tá gnónaí acu féin mar a dúirt mé an an Seán Ó Braonáin seo atá i bhfeighil ar an siopa leabhar agus chuir sé áthas orm. Agus cuireann sé áthas orm bualadh leo ar an tsráid agus eh, so tá tá sórt eh, saol sóisialta na Gaeilge. Bíonn bíonn béilí le Gaeilge agus cúpla rud i rith na seachtaine, gach seachtain bíonn rud éigin dinnéar nó am lóin na Gaeilge, do you know, bíonn rudaí ag tarlú buíochas le Dia. Now, níl mé ag rá go bhfuil sé go hiontach agus go bhfuil dóthain déanta ach tá rud éigin déanta.
Go breá, agus so ar bhunú an fhís a bhí agaibh amach

Tá, oh God, tá m'ainm im, no, mo chloigeann imithe. An fear a bhí i bhfeighil ar an GAA ceann tamaillín agus a chan An Ace nó an, The West's Awake nuair a, oh, look it, is cuimhin liom. Ach ar aon nós, bhí, bhí, bhí sé inár gcloigne againn amach in, you know, ina dhiaidh sin. scoil dara leibhéal le Gaeilge a bhunú i gCaisleán an Bharraigh. Ach mar a dúirt mé, níor tharla sé. Agus scaoiltear cuid cuid de na scoláirí ar bhealach le sruth um nuair a théann siad isteach sa dara leibhéal, mar tá an dara leibhéal trí bhunús an Bhéarla agus cailleann muid níl fhios agam, cuid den fuadar a bhí déanta ag an mbunscoil mar níl an bá céanna leis an nGaeilge. Now, níl mé ag caitheamh anuas ar na múinteoirí ach anois is arís bheinn Bheinn ag gearán fúthu. Is easpa uimhreacha é, ab ea? No, ní easpa uimhreacha é ach easpa daoine le fís don dara leibhéal, dar liom. Agus bhí sé tábhachtach go dtarlódh sé agus is dóigh, níl éinne i gCaisleán an Bharraigh faoi láthair a chuirfeadh fuadar faoi scoil dara leibhéal tré mheán na Gaeilge, dar liom. Tá muid uilig idir éirí as nó éirí sean agus tógfaidh sé glúin eile, b'fhéidir. sula dtarlódh sé. Agus ó na scoileanna, ó na Gaelscoileanna uilig, do bheadh dóthain scoláirí ó Chathair na Mart, ó Chlár Chlainne Mhuiris, ó Bhéal an Átha, do bheadh áit do Ghaelscoil dara leibhéal, dar liom. Níor tharla sé.
Níor tharla sé. Faraor. Faraor.
Faraor. Ceist saghas ginearálta sin, cén tábhacht más ea atá ag an Ghaelscolaíocht agus an Ghaeilge i mbealach cineál ginearálta? ansin dar leat don tír nó don phobal nó luaigh tú an pobal saghas go mbíonn daoine in ann comhrá a bheith acu le chéile ach ceist b'fhéidir ginearálta ach ceann níos doimhne b'fhéidir cén tábhacht atá ag an teanga agus an cultúr Dar liom dar liom tá tábhacht bhuel tá an náisiúnachas ag baint leis agus tá sé sin feicthe le cuid de na scoláirí a d'fhreastail ar Scoil Raifteirí, you know go bhfuil, go dtuigeann siad go bhfuil an Ghaeilge agus an cultúr tábhachtach. Is cuimhin liom go ndeachaigh cuid acu le ceol agus d'imir siad le ceol Gaelach, cheoil agus rinne cuid acu damhsa le le Riverdance thart ar an domhan agus so tá tá cultúr na Gaeilge eh, ní ní déarfaidh mé go smior ach tá sé bunaithe iontu, tá sé ina gcroíthe agus Chuir an Ghaelscolaíocht leis sin, go bhfuil an dara teanga acu, go bhfuil an teanga Gaeilge acu agus níos mó ná sin go bhfuil an chultúr mar bhí sé tábhachtach nuair a bhunaigh muid an scoil, bhí fís againn go mbeadh drámaíocht, go mbeadh damhsa, go mbeadh ceol agus buíochas le Dia tharla go leor de na rudaí sin agus bíonn tionchar, níl sé chomh feiceálach amantaí ach mar you know feiceann tú cuid acu eh tá daoine ag scríobh i nGaeilge, tá daoine b'fhéidir ag cumadh ceol, ceol Gaelach agus ar bhealaí éagsúla chuaigh sé i bhfeidhm agus dar ndóigh tá na scoláirí sin scaipthe ar fud an ar fud an domhain anois nó ar fud na tíre so imíonn na rudaí sin amach uait ní fhanann siad san áit céanna agus níor fhan siad i gCaisleán an Bharraigh. Tháinig cuid acu ar ais dar ndóigh ach tá cuid acu scaipthe agus leis sin tá an chultúr agus an Ghaeilge scaipthe. Sin chuid den fís a bhí againn ag an tús, do you know, go mbeadh níos mó ná an teanga, go mbeadh an chultúr agus an, is dócha, an náisiúnachas agus an chultúr agus an teanga agus ceol agus. uilig bainteach leis, agus an mhiotaseolaíocht agus an scéalaíocht agus tagann sé sin ar bhealaí amantaí agus ní bhíonn fhios agat cén fáth nó cén chaoi ní bhíonn fhios agat. Ní bhíonn fhios agat. Now, eh, dar liom, Níl fhios agam. Tá, tá, tá roinnt mhaith Gaeilge fós agur, bhuel, fós, tá sé, tá roinnt mhaith Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh, ach, agus cuirtear chun cinn é ar bhealaí, ach tá an, tá na daoine a bhfuil tionchar acu ar an nGaeilge ag éirí sean. agus tá sé in am go dtógfadh an t-aos óg na srianta sin agus na rópaí sin agus tabhairt faoi. Now, níl mé ag rá nach bhfuil, ach tá siad ag déanamh go ciúin faoi láthair. Amanntaí tá na seandaoine, cosúil liom féin, tá muid, is dócha go bhfuil go bhfuil bac éigin ligthe leis na srianta amanntaí agus tá sé féin, tá sé mar an gcéanna thart ar Chaisleán an Bharraigh. Tá na sean-leaids fós agus na sean-chailíní fós ag plé le cúrsaí Gaeilge agus ba chóir iad a ligean, ach sin scéal thairis. Stálta agus an ceist deireanach, más ea, nó luaigh tú ag an am níor bhraith tú go raibh tú ag smaoineamh an iomarca ar an rud a bhí ar bun agaibh ach ag breathnú siar air an mothaíonn tú gur chineál athraigh sé tusa go pearsanta nó an dream go ginearálta gur go bhféadfadh sé a bheith éagsúil de réir mar a ndeachaigh cúrsaí ar aghaidh. De réir mar a chuaigh cúrsaí ar aghaidh, d'airigh muid go raibh rud fíorthábhachtach déanta againn. Bhí córas, bhí córas nua curtha i gcrích againn agus bhí sé suimiúil ag an am agus is dócha nach ndéantar mórán as, gur, nach raibh an chléir i bhfeighil ar an scoil go hiomlán. Ba mhór an t-athrú é sin i gcúrsaí oideachais ag an am. Agus tá sé, tá sé fós, tá sé fós mar sin. Níl, now, dar ndóigh, tá go leor leor scoileanna nach bhfuil sagart mar chathaoirleach orthu faoi láthair, ach ag an am bhí bhí sé difriúil. Bhí muid bródúil as go raibh rud éigin déanta agus, bhuel, tá muid bródúil as go bhfuil rud éigin déanta ar son na Gaeilge, cé nach raibh fios, na graithí againn go baileach agus tá i bhfad níos mó bealaí gur féidir tacaíocht a fháil anois ná ag an am. Dar ndóigh nuair a smaoiníonn tú siar ar na hochtóidí bhí an teileafón féin beagáinín nua agus bhí sé deacair you know, teangmháil a dhéanamh le le daoine éagsúla agus le leis a gcóras. Is cuimhin liom bheith ar an bhfón, cripes almighty, lá iomlán ag iarraidh teacht ar dhuine éigin sa Roinn Oideachais. Do you know, bhí sé... tá ríomhphost ann anois agus... yeah.
Tá rudaí difriúil. Ach ag an am, d'athraigh muid rud Tá muid fós bródúil as. Tá an scoil ag dul ar aghaidh go hiontach faoi láthair agus rachaidh sé ar aghaidh agus coinneoidh sé go ceann tamaillín maith eile, you know, tá, tá brí agus fuadar faoin scoil, tá áit nua acu, tá sé an-deas agus níor luaigh mé seo cheana, tá sé an-deas iad a fheiceáil amuigh ag imirt peile nó iománaíocht agus iad ag labhairt Gaeilge lena chéile ar a bpáirc peile nó ar a bpáirc iománaíochta. An-deas! Rud simplí cosúil leis sin, ar bhealach, tá sé níos tábhachtaí ná an t-oideachas a fhaigheann siad sa scoil, cé go mbíonn siad Tá an an an Ghaeilge acu ag fágáil na scoile do you know ach is iontach bheith bheith amuigh ar an gclós agus in aice ar sa páirc peile agus iad iad a chloisteáil agus cloisfidh tú fós iad agus iad faoi 21 nó is cuma ag labhairt Gaeilge lena chomrádaithe ar ar an bpáirc peile. Nó ba ar iománaíocht is mó, bhí an iománaíocht fíorthábhachtach sa scoil agus d'fhás go leor as iománaíocht. Now, déarfaidh tú iománaíocht i gContae Mhaigh Eo. Ach fíorthábhachtach. Agus tá foireann iománaíochta anois ag Caisleán an Bharraigh, rud nach raibh. So, is b'fhéidir gur chuid den tionchar a tháinig ón scoil a leithéidí sin. So yeah, Tá muid bródúil as. Ba aoibhinn linn freisin go raibh scoileanna bunaithe i gCaisleán an Bharraigh i gCathair na Mart, i mBéal an Átha, i gClár Chlainne Mhuiris ina dhiaidh hmm. agus ag bhí comhlúad bhíodar in ann teacht le chéile, bhí na scoileanna in ann teacht le chéile you know cuairt a thabhairt ar, dar ndóigh níl anois ach eh bhíodar in ann eh rudaí áithride a dhéanamh le chéile agus tré mheán na Gaeilge. Bhí sé fíorthábhachtach go mbeadh, go bhfeicfeadh na páistí go raibh páistí eile ann a raibh sásta an rud céanna a dhéanamh agus. Bhí sé suimiúil. Now bhí sé, agus, agus mé ag smaoineamh siar ar rangannaí Gaeilge go, go, do thuismitheoirí. Chuir, chuir na múinteoirí go leor oibre ansin, you know, ag, ag am áirid sna hochtóidí agus sna naochaidí. Níl sé chomh tábhachtach anois, dar liom, ach níl mé páirteach leis an scoil. Bhí ranganna Gaeilge Alright fíorthábhachtach agus tháinig siad, tháinig na tuismitheoirí isteach ag déanamh comhrá agus go mbeadh siad in ann cabhrú le páistí agus mar sin de. Bhí sé, agus ba dheas, ba dheas sin a fheiceáil freisin. Agus ba dheas scaoth mhór, is cuimhin liom agus tá cuid de na smaointe ag teacht ar ais agam, nuair a bhí halla na scoile, an scoil nua, go leor tuismitheoirí tagthaí isteach agus iad ag iarraidh cúpla focal a labhairt leis na páistí agus cé nach raibh cé nach raibh Gaeilge acu féin b'fhéidir go raibh siad sásta go mbeadh na páistí ag plé le plé leis le páistí eile as Gaeilge agus na tuismitheoirí déanamh cibé rud gur féidir leo agus bhí sé bhí sé go deas nuair a d'fheicfeá nuair a is cuimhin liom bheith bheith istigh ar ar ar ar rudaí áirithe a bhí ar siúl, b'fhéidir drámaíocht le Lá 'le Pádraig nó rud éigin go mbeadh na múinteoirí thuas ar ardán agus iad ag labhairt Gaeilge leis a slua. thuigfeadh na tuismitheoirí céard a bhí i gceist nó céard a bhí ag tarlú nó ba dheas sin agus is rud simplí ar bhealach freisin é ach d'athraigh sé, d'athraigh sé ar bhealach nósanna daoine agus ag éisteacht le. Yeah, bhí sé suimiúil. Bhí sé tábhachtach freisin go raibh Seán Ó hÉalaí mar chraoltóir Raidió na Gaeltachta. Ag an am bhí stiúideo ag Raidió na Gaeltachta i gCaisleán an Bharraigh agus bhí sé sásta go leor de na páistí a thógáil isteach, tuismitheoirí a bhí sásta Gaeilge a labhairt, Gaeilgeoirí ar bith a thógáil isteach. Now tá sé, tá an dá rud, tá Seán imithe ar shlí na fírinne agus tá an stiúideo dúnta. cúpla bliain anuas ach bhí na rudaí sin is cuid den fhís ar bhealach go mbeadh athruithe ann
agus. Athrú meoin i leith na Gaeilge. Athrú meoin, yeah. Tacaíocht don Ghaeilge, bá don Ghaeilge, dá mba rud é gur chuala tú páistí á labhairt nach mbeadh tú magadh fúthu, you know, go mbeadh bá acu, go mbeadh tú bródúil astu. Agus tharla sé sin, buíochas le Dia. Rud, ach is rudaí, is rudaí, nuair a smaoiním orthu, is rudaí simplí iad ach ní rudaí simplí, is rudaí fíorthábhachtacha ó thaobh rudaí sóisialta a leithéid. Cinnte, yeah.